An lajɛbaga Mali kɔnɔ Mali kɔkan an ka foli ni tanu bɛ lase bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ Sefila Media bɔlɔlɔw sira fɛ nin wagati la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo min ye silamɛya foli ye Min ye assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatu o la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin sanga nin wagati in kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo min ye silamɛya foli ye min ye assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatu bi an wulila k'an ka belebeleba dɔ sɛgɛrɛ n'ale tɛ maa dogolen an ka kɛnɛ kɔnɔ min ye sɛki jibirili kulubali jibirili ni jɛn k'a ma ko mɛlɛkɛ bi an n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ jibirila assalamu alaikum

wal muslimat ɛɛ mamadi an b'i fo foli diyara an ye jibirila alhamdulilayi an bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka i baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔkan jibirila kulubali ka foli bɛ ka taa an kanubaga bɛɛ lajɛlen kelen kelen k'a yira bɛɛ lajɛlen na alhamdulilayi nin y'aw denkɛ n'aw balimakɛ ɛɛ jibirila kulubali

la ka mankutu o baara o kɛko ɲuman na n'ala ka jɛ a ka nɛgɛjuru sira 00223 79 35 52 63 voilà ni maa min ko k'i ni jibirila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mhm. jibirila a ka di i ka fayida dɔ di jama ma n'ala sɔnna inchallah an bɛ wuli na émission ye mhm. ni cɛ fɔlɔ min y'a alhamdulilayibilalamina mɔgɔden an bɛ fada min di mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛn ɲumanuma an bɛ sigi ka mɔgɔw hakili la jigin fada ɲuman kelen na an delila ka kɛ baro dɔ ka tɛmɛ n ko diɲɛ bɛ ka kule bɛɛ b'a fɔ gɛlɛya bɛ gɛlɛya bɛ gɛlɛya bɛ gɛlɛya bɛ yen a bɛ nɔgɔya cogo di denbayatigi bɛɛ lajɛlen sago ye ka se i yɛrɛ kɔrɔ ka se ka denbaya kɔrɔ o ye jɔrɔnama adamaden hɛrɛma bɛɛ ka jɔrɔnako fɔlɔfɔlɔ ye o la maa o maa bɛ ko kamanagan de bɛ i la ou bien hali maa min b'a dɔn a ka nɔgɔ i ma n'i b'a fɛ ala ka dɔ fara i ka nɔgɔya kan i bɛ bisimila rahmani rahim bisimila rahmani rahim i b'o de bɛ sɛbɛn ba kelen ani kɛmɛ ani tan ni kelen ba kelen ani kɛmɛ ani tan ni kelen bisimila rahmani rahim filɛ nin ye n bɛ se ka gundo bi wolonfila fɔ i ɲɛna a kan n ka kalan kɔnɔna la kelen tɛ cɛ fiyewu gundo bi wolonfila n bɛ se k'o fɔ i ɲɛna a kan n ka kalan kɔnɔna la si ni si tɛ kelen ye kelen tɛ cɛ fiyewu parce que n y'a baara alihamudulila rabil alamina n b'a dɔn basmala ye min ye bisimila rahmani rahim n'i y'a sɛbɛn ba kelen ni kɛmɛ tan ni kelen sisan jiri dɔ b'an b'a wele ko ngunjɛ i bɛ ngunjɛ fiyelen dɔɔni ɲini ni ngunjɛ bɛna nugu sa a bɛ fiyelen dɔ de kɛ o fiyelen de bɛ kɛ den ye mais i bɛ ngunjɛ fiyelen pɔrɔntɔ dɔɔni ɲini k'a kɛ nasi in na ka to k'a kɛ k'i fari jɔ don o don i b'a nasi dɔɔni k'i tɛgɛ i b'i fari jɔ n'a y'i diya i b'a dɔɔni kɛ ji la k'i ko n'a ye maa o maa de n'i y'a kɛ gɛlɛya kana dan cogo si ma dɛ adamaden bɛɛ lajɛlen ka diɲɛ ka gɛlɛya i kɔniya ala bɛ bɔda dɔ d'i ma i y'a faamu i ka gɛlɛya kana dan ka bonya cogo o cogo i b'a sɔrɔ n'e tugura nin na siga foyi t'a la ala b'a gɛlɛya bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ i kan o la denbayatigi bɛɛ lajɛlen ka kado don kɛrɛnkɛrɛnya mɔgɔ mɔgɔ bɛ ko e bɛ adamaden dɔ de balo ubiyɛn maa o mɔgɔ mɔgɔ bɛ ko adamaden dɔ jigiya de b'e kan ubiyɛn mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'e b'a fɛ ka kɛ maa ye maa minnu n'i bɛ se i yɛrɛ kɔrɔ alihamudulilayi sinsin nin kan n'i sinsinna nin kan siga foyi t'a la i bɛ lafiya sɔrɔ
a faamuna maa k'u labɛn ka nɛgɛjuru siraw labɛn mhm. an bɛna baro bi fɛn ba kan alhamdulilayi bi don ye don ba wolonwula ye mhm. don ye don wolonwula tiɲɛ don ɔ den min bangena don min kɔnɔ mhm. i ni kan ka kɛ maa min ye ala kan ka dakan min d'i ma n'ala sɔnna i wolola don min na n'i b'a fɛ k'i wolodon ko dɔn jibirila kɔntakite alhamdulilayi saraka n'a fɛn zéro zéro deux cent vingt 3 mhm. 79 35 52 63 n'i weleli kɛ i wolola don min na ni ala ka jɛ don mɔgɔ jibirila b'o d'i ma ni ala ka jɛ jibirili a ka d'an ye filɛli mhm. yanni an ka don don ta kɔnɔ maaw ka mhm. weleli kɛ filɛli min don ye filɛli ni ala sɔnna an y'a dɔn k'a fɔ i bɛ tigɛ filɛ de kɛ tiɲɛ don hadamadenw tigɛ lajɛ ni ala sɔnna ma o ye tiɲɛ ye a kɛra a kɛra alihamudulila rabili a kɛra alihamudulila tigɛ nin kɔnɔ mun de b'a kɔnɔ ni jibirila b'a ɛɛ mɔmɛdi an bɛ ala fo ka barika da ala ye ɛɛ ɲɛnamaya yɛrɛ tagabolo la ni anw ka dolo dɔnnaw ɲininka anw lasirali dɔnna ɲininka lasirali dɔnna ni ne yɛrɛ anw ɲininka an ka an b'a fɔ n ko adamadenya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ nin ne kɔnɔ fɔlɔ parce que adamadenya ye bonda saba de ye mɔgɔya ye bonda saba de ye mais bonda saba in kɔnɔna la a bonda in cɛmancɛ de ye nin ye wa a bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin de la o ye juma ye adamaden yɛrɛ bangera don min na adamaden o adamaden wolodon de b'i ra kurana aya dɔ de b'i ra jiri dɔ de b'i ra e ka ɲɛnamaya kan ka taga cogo jumɛn e kan ka ni mun baara e man kan ni mun baara ye bon n b'o de kɛ o de ye tɛgɛ filɛ ye diɲɛ ye n dɔn ni tɛgɛ filɛ de ye alihamudulila rabila lamina mɔgɔ min bɛ yen komi e bangera e t'i ka ɲɛnamaya yɛrɛ don dɔn e t'i ka wolodon dɔn e t'i ka foyi dɔn e b'a fɛ k'i tɛgɛ de lajɛ parce que tɛgɛ lajɛ ye jumɛn ye e ka ɲɛnamaya yɛrɛ tagabolo de tununnen don e la e ka kan ka baara min kɛ e t'o dɔn e ka kan ka sigi yɔrɔ min na e t'o dɔn e ka kan ka hɛrɛ de sɔrɔ wa e tɛna hɛrɛ sɔrɔ wa i ka ɲɛnamaya yɛrɛ taabolo k'a daminɛ wolodon fo ka taa se sa don ma ne jibirila kulubali ala barika ra minnu bɛ mali kɔnɔ olu bɛɛ ye n seere minnu bɛ kɔfɛ o ye n seere alihamudulila rabila lamina diɲɛ n dɔn n'a ye maa o maa bɛ ko e mako bɛ k'i ka ɲɛnamaya taabolo de dɔn ala barika ra n'i ye tɛgɛ kɔnɔna fila foto ta k'a ci ne ma ubiyɛn n'i bɛ bamakɔ yan na so kɔnɔ paseke jama ka ca i y'a faamu jama ka ca n'i nana so kɔnɔ ne ye tɛgɛ kɔnɔna fila lajɛ k'a daminɛ wolodon fo ka taa se sadon ma i kan ka baara min kɛ i man ka baara min kɛ i kan ka sigi dugu min na n'i ka kan ni kalan de ye ne b'a fɔ ye n'i ka kan ni mɔnni de ye ne b'a fɔ ye n'i ka kan ni eh, jago de ye ne b'a fɔ ye n'i ka kan ni taamasira de ye ne b'a fɔ ye i ka kan ni baara min ye i ka ɲɛnɛmaya bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔ baara min na ne de b'a fɔ i ɲɛna nin ni nin ni de ka kan nin i ka kan i kan ka sigi nin cogo de la ou bien i kan ka nin baara in de kɛ k'a daminɛ wolodon fo ka taa se sadon ma hali i kan ka furu min kɛ ala barika ne b'a fɔ i ye hali a tigi kan ka furu min k'a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ne b'a fɔ i kɛra cɛ i kɛra muso ye hali n'i bɛ dan furu hakɛ ma ne de bɛ se k'a fɔ i ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i bɛ dan nin de ma i y'a faamu n'i kɛra muso ye i kɛra cɛ ye o k'a daminɛ wolodon fo ka taa se sa don bɛɛ b'a fɛ k'i ka ɲɛnɛmaya tagabolo de dɔn mɔgɔ n'an k'an bɛ baro kɛ tɛgɛ filɛ yɛrɛ kan baro bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ tɛgɛ filɛ dɔrɔn kan parce que baro bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ tɛgɛ filɛ kan parce que n ye mun f'i ɲɛna sisan ko adamadenya yɛrɛ bɛ dolo saba kɔnɔ a fɔlɔ fɔlɔ ye jumɛn ye bangebaga fila o ye dolo kelen de ye a filanan o ye wolo ɛɛ wolodon ye o ye dolo filanan ye sabanan o ye adamaden yɛrɛ ka lamɔ yɔrɔ i lamɔna yɔrɔ i lamɔna yɔrɔ min na o dolo saba de bɛ yaala hadamaden bɛɛ lajɛlen kelen kelen na i kɛra maa sugu o sugu ye nin dolo saba de b'i la mais dolo saba in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ sisan dɔ bɛ yen a ba ka ɲi a fa ka ɲi mais a bɛ tila ka kɛ mɔgɔ jugu ye mɔgɔ de bien bien mhm. bon o bɛ sɔrɔ wolodon dolo de fɛ siga foyi si t'a la ne de y'a fɔ parce que a dɔnni bɛ n na alihamudulilayi mhm. diɲɛ ye dɔnna ye mhm. dɔ bɛ a ba ka ɲi a fa ka ɲi mais a bɛ tila ka kɛ mɔgɔ jugu ye mun na parce que wolodon min a bangera ka bɛn don min ma kuranɛ aya ni jiri min b'a la sarakati min b'a la n'o ma bɔ k'a tigi lakana k'a kɛ don maa sɛbɛya minɛn kɔnɔ siga foyi t'a la o bɛ kɛ maalankolon ye i y'a faamu mais n'i y'o don kuranɛ aya ta ou bien i y'o wolodon dɔn ni sarakati de b'a la i b'a fɔ a ye nin ni nin kan ka kɛ ou bien kan ka kan nin ne n b'o wolodon ka n'i ye tɛgɛ lajɛ k'a daminɛ wolodon fo ka taa se sa don ma ne b'a f'i ɲɛna i ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ tagabolo de ye nin ye n b'o bilasira i y'a faamu bon o tɛ dolo filanan ye o ye maa min bangera ka bɛn don min ma i y'a faamu lamɔ yɔrɔ fana tugun dɔ bɛ se ka taa lamɔ yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka jogo dɔ ta jogo min tɛ jogo ɲuman ye est ce que i kuma faamu mais n'i y'a tɛgɛ de lajɛ wolodon dolo tigi n'i y'a tɛgɛ lajɛ dɔrɔn i b'a dɔn nin tagara sira min ta a ka dakan dolo ni o tɛ kelen ye a k'o bila a k'o bila cogo min na bon n'i y'a tɛgɛ lajɛ i bɛ sɔrɔ k'a dɔn nin nin bɛ sira min kan nin t'a ka sira ye a kan ka segin nin sira de kan kuranɛ aya jumɛn bɛ se k'a dɛmɛ ou bien saraka jumɛn bɛ se k'a dɛmɛ i b'o de fɔ a ye nin nin kan ka kɛ i ka kan ka taga tan i ka kan ka taga tan n'o kɛra i bɛ lafiya sɔrɔ i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ n'a tigi tɛmɛn'o kan siga foyi t'a la n'a tɛmɛn'o sira fɛ siga foyi t'a la a bɛ lafiya sɔrɔ i y'a faamu lamɔ yɔrɔ bɛ maa ɲuman kɛ maa jugu ye n b'a fɔ hɔn siga foyi si t'a la maa ɲuman maa ɲuman bɛ kɛ maa jugu ye lamɔ yɔrɔ y'a sababu ye i y'a faamu i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen ala y'a dan don min na dakan dolo min b'a la siga foyi t'a la ale bɛ kɛ maa ɲuman de ye mais a taara lamɔ mɔgɔ jugu dɔ fɛ yen a taara lamɔ lamɔ yɔrɔ dɔ lamɔ yɔrɔ min man ɲi o bɛ kɛ sababu ye k'ale yɛlɛma k'ale kɛ maa jugu ye mais mun de b'a bɔ maajuguya minɛn kɔnɔ ka tila ka segin ka na maaɲumanya minɛn kɔnɔ o ye wolodon dolo ye i y'a faamu o ye dakan o ye tɛgɛ filɛ kelen de ye bon o bɔni fana kɔ dɔ bɛ ale yɛrɛ dakan dolo tagabolo la maa jugu yɛrɛ de don mais mun de bɛ se tugu k'ale bɔ o minɛn kɔnɔ sisan k'a yɛlɛma tugu k'a kɛ maa ɲuman ye i y'a faamu o bɛ sɔrɔ jumɛn fɛ tɛgɛ filɛ de bɛ an ladɔnniya o kɔnɔna sisan bon dɔ fana bɛ yen i t'a sɔrɔ bangebaga fila yɛrɛ si tɛ mɔgɔ ɲuman ye i y'a faamu mais den sɔrɔla den bɛ kɛ cogo jumɛn ka bɔ bangebaga fila ka minɛn kɔnɔ ka kɛ maa ɲuman ye dakan dolo de n'i y'a tɛgɛ lajɛ kuranɛ aya min b'a rɔ ou bien sarakati min b'a rɔ a ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ tagabolo bɛ bɛn fɛn o fɛn ne de b'a fɔ taa nin sira fɛ ni nin de kan ka kɛ tan nin de kɛra n'o y'o kɛ siga foyi t'a la a bɛ kɛ maa ɲuman ye dɔw b'a fɔ ee karisa karisa bangebaa ninnu vraiment an y'olu ye ee non a bangebaa ninnu tɛ tɛ mɔgɔ ɲuman mais a yɛrɛ e ye k'o den lajɛ den ye mɔgɔ sɛbɛba fɛn wɛrɛ tɛ ko ye a dakan dolo min b'a la a y'o de sɔrɔ n'a y'o sɔrɔ c'est obligatoirement a bɛ kɛ maa ɲuman ye i y'a faamu o de kama maa o maa bɛ ɲɛnɛmaya yɛrɛ tagabolo n'i ye ne ɲininka hadamaden ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ sinsin bere belebeleba yɔrɔ dɔ bɛ tɛgɛ filɛ in na parce que a ka kan denbayatigi bɛɛ k'a dɔn ko nafa dɔ de bɛ fɛn dɔ la kuma min bɛ ka fɔ kuma fitinin tɛ n t'a dɔn n'i y'a faamu kuma fitinin tɛ parce que kuma in bɛ baser mun kan a bɛ baser du kan fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka baser dugu kan a bɛ sɔrɔ ka baser jamana kan o ye jumɛn ye e ye den ka adamadenya tagabolo dɔn hali ni e tɛ yen a b'i ka du nafa hali ni e tɛ yen a bɛ se ka jamana nafa hali ni e tɛ yen a bɛ se ka dugu nafa bon ɲɛnɛmaya tagabolo n'i y'o dɔn ka denmisɛnnin bilasira kaban k'a ka adamadenya tagabolo dɔn kaban a ka ca ala fɛ siga foyi tɛ i bɛ siran don gɛlɛn min ye a bɛ kisi ka bɔ o ma o de kama n ko n'an bɛ an bɛ baro sigi ɲɛnɛmaya yɛrɛ tagabolo kan min ye tɛgɛ filɛ ye o tɛgɛ filɛ in filɛ nin ye hali n'i ma ne ye maa ba kelen bɛ ne b'o tɛgɛ lajɛ k'a sɔrɔ n ma deli k'u ye o bɛ dugu min na hali n t'a dɔn u ka ɲɛnɛmaya tagabolo la ne de b'a f'u ɲɛna dɔrɔn i ka kan ne b'a fɔ ko karamɔgɔ kabi ala ye n da n ma deli ka kuma min mɛn n y'o de mɛn bi fɛn wɛrɛ tɛ dɔnni de don ne y'a kalan de kɛ alhamdulillah rabbil alamin n b'an karamɔgɔ fo parce que ni maaw kɔnɔ jɛya ka dɔnni yira i la k'o to balo ye i kan ka barika da ne ye kalanyɔrɔ fila kɛ alhamdulillah rabbil alamin n ka kalanyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ bɛnna burukina ma n ye san tan ni fila kɛ n bɛ ala n bɛ ala fo ka barika da a ye k'an karamɔgɔ fo ka fana filanan kɛ mali la yan n b'an karamɔgɔ fo parce que ni maa y'i dɛmɛ man lam yasukuru nasa fala yasukurullah mɔgɔ o mɔgɔ n'i m'i ala jɔnɲɔgɔn ka ɲumanya dɔn i tɛ se ka ala ta dɔn maa ye ɲuman k'i ye k'a fɔ i ni ce o la ne ka dɔnniya alhamdulillah rabbil alamin n bɛ ka kuma ni fɛn min n b'a dɔn de maaw ye n dɔn n'a ye wa diɲɛ yɛrɛ n dɔn n'a alhamdulillah rabbil alamin n bɛ se k'a fɔ diɲɛ dugu ka dɔgɔ bi maa min tɛ tɛgɛ filɛ ko in kalama i y'a faamu o la parce que a ɲɛnɛmaya sinsin bere dɔ don an bɛ tɛmɛ nin kan komi baro baro dɔ don komi baro question question wɛrɛ bɛ sɔrɔ i bolo o la maa o maa bɛ ko e mako bɛ k'i tɛgɛ de lajɛ k'i ka ɲɛnɛmaya tagabolo lajɛ ni baara min ka kɛ ni baara min man kan e kan ka don sira min fɛ e man ka don sira min fɛ k'i ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ tagabolo dɔn e ni mun de ka kan e ni mun man kan tɛgɛfilɛ de bɛ se k'i bilasira k'a bɛɛ f'i ye k'a ban pewu k'a daminɛ wolodon fo ka taa se sadon ma ala sago ɲuman sago a tɛ tɛmɛ o kan ɔ ni maa min b'a fɛ k'i tɛgɛ ka lajɛ i bɛ nin foto ta wala minnu b'a fɛ u tɛgɛ ka lajɛ a tɛ kɛ tan a bɛ kɛ ten k'a ta ka ɲɛ dɔrɔn ka tila ka i tɛgɛ kɔnɔ fila kinin bolo ani numan bolo i y'a faamu kinin bolo ani numan bolo parce que i bɛ adamaden dɔ tɛgɛ lajɛ i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ kinin bolo kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ tɛgɛ ni numan bolo fana lajɛ i bɛ nafa wɛrɛ y'o kɔnɔ bon i b'a nafa fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a d'a tigi ma k'o jaabi d'o ma i y'a faamu o la maa o maa bɛ yen ni minnu bɛ mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya minnu bɛ bamakɔ parce que jama bɛ caya waati dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ vocal bila i b'a sɔrɔ i bɛ mɛn k'a sɔrɔ i ma se k'olu jaabi o de kama maa minnu bɛ bamakɔ n'a lamini minnu déplacement ka surun minnu ma olu ka jija ka na so kɔnɔ k'u ka tɛgɛ lajɛ kɛ o de ka ɲi mais minnu bɛ kɔfɛ basi foyi t'a la i tɛgɛ kɔnɔ fila foto ta i k'a bila n ka whatsapp kan dɔrɔn ala barika i k'a fɔ n ɲɛna n b'a jaabi d'i ma k'a sɔrɔ hali n m'i tɔgɔ fɔ hali n m'i jamu fɔ

dɔnni fila bɛɛ n y'a bɛɛ dɔ de dɔɔni kalan alihamudulila i mana kɛ cogo o cogo waati dɔ bɛ cɛmancɛ de la o la siko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'e ye siko de kɛ t'i ka siko kɔrɔ dɔn ala barika la n bɛ mɔgɔw ka siko jaabi d'u ma mais siko jaabi bɛ di mɔgɔw ma don minnu na alam ɛɛ araba ale ni eh, samedi parce que o don fila de baara fanga ka dɔgɔ n bolo n mhm. b'a ɲini ka reposer dɔɔni mais n yɛrɛ tɛ repos ba yɛrɛ kɛ koyi parce que n b'a fɔ de o don pour que jama bɛ se ka dɔgɔya mhm. n bɛ se ka mɔgɔ caman ka eh, siko jaabi d'u ma mhm. mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ ko i siko i ma i ka siko dɔn siko ɲɛnɛmaya yɛrɛ tagabolo dɔ fana ye siko ye mun di adamaden ka ko kɛmɛ fila bɛ yen n'a bɛna kɛ i b'a sɔrɔ kɛmɛ ni bi kɔnɔntɔn ni duuru bɛɛ lajɛlen bɛ yira hadamaden na siko de fɛ i y'a dɔn i kan'a dɔn o siko de bɛ na n'a ye i y'a dɔn i ma i y'a dɔn i kan'a dɔn o siko de bɛ na n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen i i b'a sɔrɔ siko dɔ ko o ko n'a kan ka na e yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan a bɛna yira kibaruya fɔlɔ fɔlɔ min na o ye siko de ye i b'a ye o fɔlɔ i b'a ye kibaruya fɔlɔ fɔlɔ min na o ye siko ye ne min batini dɔnnikɛla ye e bɛ sɔrɔ k'a lajɛ nin kɔrɔ ye jumɛn ye i b'o kɔrɔ bɔ dɔrɔn k'o dɔn k'a dɔn nin ni saraka b'a la i b'a saraka bɔ ni hɛrɛ don hɛrɛ bɛ na ni tɔɔrɔ don ala b'a kisi ka i kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma i y'a faamu ɲɛnɛmaya yɛrɛ bere dɔ fana ye siko ye i y'a faamu mais kɛrɛnkɛrɛnya ma mɔgɔ minnu bɛ yen n'u mako bɛ k'u ka siko dɔn u ye siko kɛ u t'a fɛ u ka siko mun ka se k'u ka siko kɔrɔ dɔn u b'a fɛ ka ɲinini kɛ siko kɔrɔ la

k'a sɔrɔ hali n'i ma weleli kɛ i ye min fɔ nin hadamaden hadamadenya yɛrɛ bɛ lɔgɔkun tile wolonfila kɔnɔ bon ne yɛrɛ yɛrɛ ka tagabolo la k'a daminɛ farafin kalo tile fɔlɔ fo ka taa se tile bi saba ma den o den sɔrɔla a kɔnɔ n bɛ se k'a den bɛɛ ka ɲɛnamaya tagabolo fɔ ka taa ban pewu bon n'i bɔra o kɔnɔ to komi temps t'an permettre an bɛna don jumɛn kɔnɔ sisan o ye dɔgɔkun tile wolonfila ye mɔgɔw ka partager k'a daminɛ dimansi mɔgɔw ka lamɛnni kɛ mɔgɔ ka fɛn nafamaba de an bɛna fɛn nafamaba de bɛna fɔ ni maa min b'a fɛ k'i ta dilan jibirila contact bɛna bɛna di sisan mɔgɔw ka sigi k'a lamɛn mɔgɔ k'a lamɛn vocal min yɛrɛ video min yɛrɛ don mɔgɔ caman bɛ se ka a kopi kɛ k'a bila i yɛrɛ kun mhm. i ka ɲɛnamaya nafa kama kan'a kɛ jibirila kama mɛ a k'i yɛrɛ ka ɲɛnamaya nafa kan n'i ka denbaya kama pasiki mun na n mhm. bɛna baara min fɔ mɔgɔw ɲɛna nin adamaden k'a daminɛ eh, dimasi mhm. i m'a fɔ ko dimasi wa k'a daminɛ an b'a daminɛ dimasi fo ka taa se samedi ma dɔgɔkun tile wolonfila kɔnɔ maa o maa n'i sɔrɔla kɔnɔ ni kurana aya b'i ra ubɛ ni jiri b'i ra n bɛna a bɛɛ fɔ ka taa ban A den bɛ kɛ den min i b'a a bɛɛ den bɛ kɛ min ni ala ka jɛ n b'a bɛɛ lajɛlen walawala Ɔ, fɔlɔ mɔgɔw k'a lamɛn an b'a daminɛ dimansi la n'ala sɔnna masha allah Nin don tile fɔlɔ n'ala ka jɛ ye dimansi den ye den min ye a ko dimansi don den ni maa min sɔrɔla ka bɛn dimansi don ma o den ka kurana aya fɔlɔfɔlɔ o ye sɔrɔn dɔ bɛ an b'a wele ko ikira ikira ikira o ka kurana aya fɔlɔfɔlɔ ye ikira ye ani ijaja nasurulahi i y'a faamu o sɔrɔn fila ani iza wakati o y'a sɔrɔn sabanan ye maa min bangera ka bɛn dimasi don ma i ka kurana aya fɔlɔfɔlɔ o ye ikira ye a filanan o ye ijaja nasurulahi ye a sabanan o de ye iza wakati ye a tigi ka sarakati o de ye sagajigi ye maa o maa bangera ka bɛn dimasi don ma i ka kurana aya nin sɔrɔn saba de ye i ka sarakati bɛ bɛn sagajigi de ma a ko maa minnu bangera ka bɛn dimasi don ma o don ye don ye don min n'a ka ɲi i b'a sɔrɔ o denw bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ basigilenw don wa a denw tɛ kɛ kuma lankolon fɔla ye a den kuma lankolon fɔla ka dɔgɔ a den n'a ko i ma n bɛna nin kɛ ala barikara a b'o kɛ n'a ko n'a ko n tɛ min na a ka ca ala fɛ a t'o la bɔn a mɔgɔ sabatilen ka ca a mɔgɔ sabatilen ye jumɛn ye maa minnu bɛ dan u yɛrɛ ka hɛkɛ kɔnɔ u man teli ka don maa wɛrɛ gasi la u man teli ka don maa wɛrɛ ka hɛkɛ kɔnɔ u bɛ ko o ko kɛ u b'a kɛ ni basigi ye u bɛ ko o ko kɛ i b'a sɔrɔ olu tɛ ko kɛ ni yɛrɛ yira ye ka caya ko ɲɛnamaya ko kɛcogo la i b'a dɔn karisa ye mɔgɔ sɛbɛnin ye mɔgɔ basigilen o bɛ dɔn dimasidonya denw de la i y'a faamu mɔgɔ o mɔgɔ bangera ka bɛn dimasi don ma ala barikara ni i y'a sɔrɔ kuranɛ aya saba nin n'i y'o sɔrɔ ka ban ka sagajigi k'a den ka sarakati ye siga foyi t'a ra den bɛ kɛ den den min b'a bangebaga fila nafa a tigi da kan i y'a faamu a ka teli n bɛ k'o de fɔ i ɲɛna ale den sabatilen don o den ka teli ka kɛ mɔgɔ ye maa min ye mɔgɔ basigilen ye maa min ye kuma lasama kosɔn an b'a fɔ kankelentigi ye maa kankelentigi ye maa min n'a ko n bɛ nin kɛ a b'o kɛ bɔn nka a bɛ ko o ko kɛ a t'a kɛ ni damatɛmɛ waleya fana ye ale bɛ ko kɛ ka dan adamadenya yɛrɛ hakɛ kɔnɔ i n'a fɔ maaya mako bɛ min na ale bɛ ko kɛ ten a tɛ a laɲini ka violence ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ ka caya ale ka ɲɛnamaya ko caman bɛ bɛn i n'a fɔ ala yɛrɛ b'a ɲini cogo min na ou bien i n'a fɔ hadamadenw yɛrɛ b'a ɲini cogo min na o de ka teli ka bɛn dimansi donya denw ma i y'a faamu bon n'an bɔra dimansi donya ra sisan an bɛ se don min ma o de ye ntɛnɛndon ye a ko ntɛnɛndon denw olu maa kunnandi de ka ca a maa kunnandi ka ca kɛrɛnkɛrɛnya ma a den caman bɛɛ bɛ laban labanko ɲuman na o tuma n'i y'o fɔ dimansi don b'u yɛrɛ ɲininka wa i y'a ye wa dɔgɔkun ka kibaruya filɛ aha i y'a faamu mhm. ala taala ka latigɛ kɔnɔna ra mhm. a ko ni maa min bangera ka bɛn ntɛnɛn ma mhm. ntɛnɛndon denw mɔgɔ kunnandi de ka ca a den mana kɛ gɛlɛyara cogo o cogo i bɛ se ka sigi n'a ye ni a y'a yɛrɛ dɛmɛ ni ala wele ye a ka teli ka lafiya sɔrɔ a denw fana ye mɔgɔ ye i bɛ taa sɔrɔ maa minnu bɛ maloya mɔgɔ ma maa minnu bɛ maloya maa minnu bɛ maloya u bɛ saamɛ ko caman na u tɛ sɔn ka u da don o la u tɛ sɔn k'o kɛ olu mɔgɔ fana den ninnu fana caman bɛ yen a mɔgɔ labanko ɲumantigi ka ca hali n'a ka ko daminɛna gɛlɛya kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a caman bɛ yen olu bɛ taa laban labanko ɲuman kɔnɔna siga foyi t'a la a ko olu ka kurana aya jumɛn bɛ se ka olu ka ɲɛnamaya sabati u bolo a ko o ka kurana aya ye ikira de ye olu ka kurana aya fana fɔlɔfɔlɔ o ye ikira ye a filanan o ye ijaja nasurulahi ye o sɔran fila de bɛ olu kunna i y'a faamu sɔran nin bɛɛ bɛ sɛbɛn ka taa laban a ko ni ikira nin ani ijaja nasurula ko ni maa min y'o sɛbɛn ka di ɛɛ o don denw ma sisan a den bɛ kɛ mɔgɔba ye wa a ka sarakati fana kɔfɛ ko sarakati min b'a la i bɛ jija cogo bɛɛ lajɛlen na fini mhm. n'an k'a ma ko duloki i y'a faamu i y'a faamu wala duloki mhm. dɔw b'a fɔ ko a ba ni a fa y'a sɔrɔ ka fini min to o kan na mhm. baasi foyi t'a ra ni bange a den sɔrɔ ka fini min to a bangebaa kan na i y'o sarakati o wa i ye fini kɔni sarakati mɛ a ka kɛ fini ye fini min n'a ko eh, a kalannen don quoi n t'a dɔn n'i y'a faamu fini fini mugu tɛ dɛ fini min kalannen don n t'a dɔn n'i y'a faamu hali n'i bɛ fini kura san i k'a kalan k'a di mɔgɔ ma o de ka kan lɛndidonya denw na n'o kɛra olu bɛ ko o ko kɛ a bɛ kɛ ko dafalen ye mɛ n'i ye fini kalanbali ta k'a di mɔgɔ ma i b'a sɔrɔ u bɛ ko o ko kɛ fana n'ala ma jan kɛ fiɲɛ bɛ taga bɔ a bolo est-ce que i kuma faamu a ko o ka sarakati o don denw mɔgɔw ka sarakati de ye min ye i bɛ woro woro kelen kelen de woro kelen i y'a faamu i bɛ wo- woro i y'a faamu a ko woro de ye o ka sarakati ye i y'a faamu woro bɔlen kɔfɛ ani sanu sanu sanu a ko i tatɔ i seko damayira mana kɛ hakɛ min ye sanu na k'i b'o dɔɔni da woro kan dɔw bɛ woro ɲini denkunlidon k'a kɛ sarakati ye o- pour que o bɛ se ka kɛ nin jama la mɛ dɔw bɛ yen i b'a kɛrɛnkɛrɛn a kama ka woro ni sanu ta dɔ san- i se kɛra sanu hakɛ min ye a ma fɛn fɔ quoi n'a ko sanu garamu hakɛ nin n bɛ se k'o de fɔ maa m'o fɔ a ko ee se mana kɛ sanu min k'i b'o da woro kan i bɛ taa kɛ sarakati ye n'o kɛra siga foyi t'a la o den bɛ kɛ den ye den b'a yɛrɛ nafa ka jamana nafa ka du nafa ka bangebaga fila nafa ala sago jama sago Mhm. n'an bɔra yen an bɛ se eh, tarata donya ta ma tarata di Mhm. n'aw k'a ma ko mardi i y'a faamu a ko mardi donya denw k'olu den nafolobatigi bɛ caya a den ka kɛ nafolobatigi ye a ko o don denw olu man'u ka ɲɛnamaya kɛ cogo o cogo a ka ca la ala fɛ u bɛ se ka laban nafolotigiya la i y'a faamu a ko o don denw ala bɛ nafolo sɔrɔli nɔgɔya olu ma o ka bɔ yen fana tugun ko o denw denw ka sarakati ko a ka a ka kurana aya fɔlɔ fɔlɔ o ye wali fajiri wa layali ansiri ko i b'o sɛbɛn k'o nasi de bɔ ka sarakati min a b'o nasi bɔ ka den ko n'a ye n'a ye jɛ bɛ se ka dɔ d'a ma a b'a min a ko den ka sarakati ko o fana ye fini de ye i y'a faamu a ko fini finiba a bɛ se ka kɛ fini mugu ye a bɛ se ka kɛ dulokiba ye a ma woloma quoi o ta ma woloma i y'a kɛ fini mugu ye n'i b'a kɛ fini mugu ye i k'a to a ka mɛtiri wolonwula sɔrɔ a ko n'i y'o sarakati bɔ ko i bɛ eh, nɛgɛ kelen kelen n'an k'a ma ko nɛgɛfin nɛgɛ ye suguya saba ye nɛgɛfin i b'o de ɲini a ko a kan bɛ nɛgɛ min ma nɛgɛfin i bɛ nɛgɛfin dɔɔni ɲini dɔw b'a don den bolo la dɔw bɛ se k'a da fini in kan k'a kɛ sarakati ye i y'a faamu mɔgɔw ka nin lamɛn kosɛbɛ a bɛ nafa di mɔgɔ caman ma a ko n'i y'o kɛ o don denw siga foyi t'a la o denw bɛ kɛ den den bɛ se k'a yɛrɛ nafa mɛ nɛgɛ in sarakati ye jumɛn ye a ko n'a kɛra setigi ye n'a kɛra nafolotigi ye a bɛ se ka hinɛ e tigi kuma faamu o de kama ko caman bɛ yen mɔgɔw b'a faamuya a ko n'i y'a den nɛgɛfin sarakati den tɔgɔ la o don ka fini sarakati den finiba fini mugu sarakati den tɔgɔ la o don ko a den bɛ kɛ hɛrɛbatigi ye mɛ a ka hɛrɛ a tɛ dan kelen ma a bɛ se ka maaw nafa k'a yɛrɛ nafa n'o tɛ maa min don siga foyi t'a la a ka ca ala fɛ ale ale kɔni ka teli ka nafolotigiya kɛ siga foyi t'a la mɛ nafolo in bɛ sabati a bolo cogo di n'a bɛ se k'a yɛrɛ nafa ka maa wɛrɛ nafa a fɔlɔ fɔlɔ o ye fini fini ta tɛ dɔwɛrɛ ye o bɛ se ka kɛ den a yɛrɛ bɛ se ka nafolo kɛ k'a yɛrɛ nafa a s- eh, f- eh, filanan o de ye nɛgɛ nɛgɛfin ye o nɛgɛfin sarakati bɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye den in bɛ se ka hinɛ maa wɛrɛ la a bɛna gɛlɛya min ta ni nafolo ye ka juguya se adamadenw ma a b'o dabila a bɛ na ni ɲumanya de ye sisan n'a ka nafolo ye ka ɲɛsin hadamadenw ma i y'a faamu o de ye mardi don denw ye n'an bɔr'o la sisan an bɛ se mercredi ta ma n'a ko a ma ko araba i y'a faamu a ko ni maa min bangera ka bɛn araba don ma o don denw o ka kuranna aya fɔlɔ fɔlɔ inna anzalnahu fi lailatul qadr i y'a faamu a ko o sɔrɔn de bɛ sɛbɛn ka taa jigin i b'o nasi bɔ ka sɔrɔ ka den ka sarakati o fɔlɔ fɔlɔ ye ba de ye arabadon denw o ka sarakati fɔlɔ fɔlɔ o ye ba de ye o mana ɲɛna i mana sarakati o sarakati bɔ n'i b'a fɛ ka se k'a yɛrɛ nafa ka du nafa ka jamana nafa fɔlɔ fɔlɔ ye ba ye filanan ani sɛ dononkɔrɔ ko an k'a ma ko sɛ dononkɔrɔ a ko i bɛ dononkɔrɔ de ɲini k'a da bakɔrɔnin kan ni cɛmannin don i b'a kɛ bakɔrɔnin k'a da dononkɔrɔ kan k'a kɛ sarakati ye ni muso don i bɛ ba sarakati a kɛra bamuso ye o a kɛra bacɛ ye o mɛ i kɔni bɛ dononkɔrɔ ɲini k'a da ba in kan k'a kɛ sarakati ye den in tɔgɔ la a ko ni e maa min sera k'o kɛ don ko o don den ko i ka jija i k'a don kalan na ko n'a donna kalan na n'i y'a don arabu la a bɛ kɛ lɔnnibagaba ye lɔnnibaga min bɛ se k'a yɛrɛ nafa ka du nafa ka jamana nafa a ko n'i y'a don faransɛ la fana k'a bɛ kɛ masakɛ masakɛ a bɛ kɛ kalankɛla ye maa min bɛ se ka kalan kɛ k'a yɛrɛ nafa ka du nafa ka jamana nafa k'o denw denw bɛ sɔrɔ arabadonya de la ala bɛ dɔnniya sɔrɔli nɔgɔya olu ye mɛ pour que dɔnniya nin ka se k'o nafa sisan fɔlɔfɔlɔ ye ba ye i y'a faamu kuranna aya in bɔlen kɔfɛ inna anzalnahu bɔlen kɔfɛ sarakati fɔlɔfɔlɔ ye ba ye ani sɛ i y'a faamu parce que olu denw bɛna kɛ don na kuma caman min bɛ bɔ o nɔfɛ ba in de y'o sarakati ye i y'a faamu parce que a denw bɛ kɛ mɔgɔ ye maa minnu bɛ kuma caman bɛ tugu maa minnu kɔ n t'a dɔn n'i y'a faamu bon pour que maaw ka se ka malo a ma a yɛrɛ ka se ka malo maaw ma a ka gɛlɛya kana se ta ka se maaw ma ni kuma jugu ye ou bien ni fɛn wɛrɛ ye ko a bɛ sarakati in bɔ a tɔgɔra n'o kɛra a bɛ kɛ kalankɛla ye kalan min n'a b'a yɛrɛ nafa ale ka kalan tɛ kɛ violence ye ka se maa wɛrɛ ma n t'a dɔn n'i y'a faamu pour que n'i ma nin bɔ sisan a bɛ kɛ kalankɛlaba ye mɛ n'a kɛra kalankɛlaba ye n'a ma fariya ta k'a yɛrɛ sɛgɛrɛ a b'a ta k'a ka mɔgɔ dɔ sɛgɛrɛ a b'a ta ka mɔgɔ wɛrɛ sɛgɛrɛ siga foyi t'a la ale bɛ kalan ta or que a ka mɔgɔw ladon n'a ye wa a bɛ tila tugun ka tɔɔrɔ de lase mɔgɔw ma o de kama c'est obligatoirement nin de y'a sarakati ɲuman ye ni e ye nin bɔ sisan a den bɛ kalan a bɛ se k'a yɛrɛ nafa a bɛ se ka dugu nafa a bɛ se ka jamana nafa a bɛ se ka du nafa Jibril Mhm. yan'an ka taa an bɛ araba la halisa Mhm. maa caman bɛn'a yɛrɛ ɲininka o tuma nin dɔbɔli bɛ den min bɛ bange sisan ko an min bɛ yen sisan n'an m'an ta bɔ Mhm. n'an taara tunga fɛ komi an bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan an kɔrɔbayara o dɔ ye si minɛ an na ɔ n'u ye nin saraka bɔ u b'a a jɔyɔrɔ dɔ fa siga foyi t'a la i b'a i b'a nafa sɔrɔ ka denmisɛnnin dɔrɔn n'i y'a denmisɛnnin tɛ n'i y'a ye ne yɛrɛ b'a fɔ tɛgɛfilɛ tɛgɛfilɛ nafa ye jumɛn ye dɔw bɛ san bi duuru dɔw bɛ san bi wɔɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ san fila la dɔw bɛ san saba la dɔw bɛ san tan na tɛgɛfilɛ ye jumɛn ye pour que a ka dakan dolo ka dɔn k'a ka ɲɛnɛmaya sarakati bɔ a ka ɲɛnɛmaya bɛ don minɛn min kɔnɔ k'o ɲɛf'a ye est-ce que kuma faamu bon ni maa min fana bɛ si o si la ni e nana nin dɔn sa k'a dɔn e yɛrɛ sɔrɔla ka bɛn nin don de ma kumakan min bɛ ka fɔ nin nin kɛ i sigiyɔrɔ hali n'i ma jibirila kulubali ye hali n'i ma se ne jibirila kulubali ma a kɛ dɔrɔn i b'a nafa sɔrɔ i ka dugawu kɛ ne ye n t'a dɔn n'i y'a faamu parce que n'i y'a ye an bɛ don nin kɔnɔ lɔnni de don ne y'a kalan de kɛ alhamdulillah rabbil alamin ni ne y'a kɛ ka diɲɛ mɔgɔ nafa maa o maa b'a kɛ ne bɛ nafa de sɔrɔ n ta ye nin min filɛ nin ye sisan n bɛ se ka kɛ n yɛrɛ ka intérêt eh, personnel kama mais n b'a dabɔ min kama ala b'a dɔn dusukun na n'i y'a fɔ maaw ɲɛna minnu b'a kɛ u sigiyɔrɔ u bɛ nafa sɔrɔ wa u ka denbaya bɛ dilan ni denbaya dilanna du dilanna dugu dilanna jamana dilanna jamana jara ou bien jamana ma jara alhamdulillah bon ɲɛnamaya sinsinni bɛ nin de kan i y'a faamu arabadon denw an bɛ o de kɔnɔ hali bi n ko maa don maa minnu a lɔnnikɛla de ka ca i y'a don arabu ra o i y'a don faransɛ ra a bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ nafa sɔrɔ kalan na n'a bɛ se ka maa wɛrɛ nafa n'a bɛ se k'a yɛrɛ nafa mais n'i y'a don kalan na k'a sɔrɔ i ma ba kɛ sarakati ye i ma eh, siyɛ kɛ sarakati ye siga foyi t'a ra n'a kɛra kalankɛla ye a bɛ kɛ ɲɛ sɔrɔ kalan na mais ale au lieu que ale ka kalan kɛ ka ɲumanya kɛ maaw ye wa a bɛ kalan de kɛ ka adamadenw kɛlɛ n'a ye Hmm, cogo di ka kɛlɛ kɛ cogo di merci n'i y'a mɛn ko ba ba tɛ dɔwɛrɛ ba in a bɛ k'a fɔ tugun eh, sɛbɛnfɛn kɔnɔ hmm. a ko ba in bɔkun tɛ dɔwɛrɛ ani sɛ in bɔkun tɛ dɔwɛrɛ hmm. ale bɛna kalan min kɛ ka hadamadenw kɛlɛ n'a ye ala b'a kisi ka bɔ o ra wa a bɛ kalan de kɛ sisan ka hadamadenw fara ɲɔgɔn kan k'a yɛrɛ nafa n'a ye ka maa wɛrɛ nafa n'a ye ka du nafa n'a ye i y'a faamu bon n'an bɔra araba la sisan an bɛ se alamisa ma alamisadon denw olu de ye maa ye a ko olu ka kurana aya fɔlɔ fɔlɔ o ye inna fatahna laka fathan mubin liyaghfira laka lah ma taqaddama min zanbika i b'o suran nin sɛbɛn fo ka taa ban n'i suran nin sɛbɛn ka taa ban sisan a ko olu ka sarakati bon a ko nin ye zira ye zira zira i bɛ eh, nɛgɛ dɔ bɛ an b'a wele ko zira Bon ale ni nɛgɛfin tɛ kelen ye ani warijɛ fana tɛ kelen ye bon zira de ye nin o don mɔgɔw ka sarakati ye i y'a faamu nɛgɛ dɔ b'an bolo ko zira k'o y'o ka sarakati ye o ye alamisadon den ka sarakati ye a ko ani nɛgɛfin fana tugun a seginna kan ko zira kɔfɛ ani nɛgɛfin dɔw bɛ nɛgɛfin ni zira ɲagami ɲɔgɔn na k'a gosi k'a don den bolo la mais dɔw yɛrɛ bɛ se k'a da ɲɔgɔn kan k'a kɛ sarakati ye a ko n'i y'o sarakati bɔ o don denw na ko e ka jija cogo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la i ka sɛ fana kɛ sarakati sɛ i y'a faamu i bɛ sɛ ɲini k'a kɛ sarakati ye a ko a ma sɛ woloma a ko sɛ ko i ka jija ka sɛ ɲini k'a kɛ sarakati ye ka bɛn o don ma ko o don denw na sisan ko olu bɛ kɛ maa ye olu ala bɛ fɛn min nɔgɔya olu ma a fɔlɔ fɔlɔ ye furu de ye olu bɛ hɛrɛ sɔrɔ furu de la ka caya olu ka dususuma bɛ bɔ furu de la ka caya mais n'o tɛ u ka ɲɛnamaya tagabolo kɔnɔna la u ka teli ka degun sɔrɔ hadamadenw bolo n t'a dɔn n'i y'a faamu o don denw i b'a sɔrɔ ale ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ a bɛ lafiya sɔrɔ fɛn min na kosɛbɛ a fɔlɔfɔlɔ ye furu de ye n'a kɛra mɔgɔ i b'a sɔrɔ ala bɛ furu joona nɔgɔya a ma ubiyɛn ala bɛ se ka furu caman nɔgɔya a ma mɛ puruke a ka se ka lafiya sɔrɔ hadamadenw bolo hadamadenw ka tɔɔrɔ kana se a ma ale yɛrɛ fana ka tɔɔrɔ kana taa ka se hadamadenw ma ko i ka nin kɛ sarakati y'a tɔgɔ ra n'o kɛra ala barika ra ale bɛ lafiya sɔrɔ hadamadenw bolo wa hadamadenw fana bɛ lafiya sɔrɔ ale bolo mɛ a ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔni kɔnɔ siga foyi t'a la a bɛ hɛrɛ fɔlɔfɔlɔ min sɔrɔ o y'a ka ɲɛnɛmaya tagabolo la o baara kɛra ye baaramaka ye o ye furu de ye ala kɔni bɛ furu sɔrɔlen nɔgɔya o don denw ma i y'a faamu o bɛ alamisa don dolo kɔnɔ i y'a faamu mɛ gɛlɛya minnu bɛ n'a kɔnɔ sisan o sarakati de ye nin fɛn fila ye a fɔ fɛn saba ye zira nɛgɛfin siyɛ i y'a faamu a ko n'an bɔra yen an bɛ se jumadon denw ma a ko jumadon denw olu ka kuranna aya fɔlɔfɔlɔ ye tabaraka lazi biyadihili muluku wa huwa ala kulli sayin kadiru a ko n'i y'o kuranna aya eh, nasi bɔ olu denw ye i b'a sɛbɛn fo ka taa sura in jigin n'i y'a nasi bɔ sisan i bɛ sɔrɔ ka eh, i bɛ- i bɛ sɔrɔ ka s- n'ale sarakati bɔ sisan min ye i bɛ fɔlɔfɔlɔ ka fini de ɲini a fini kelen kelen i y'a faamu a ko i bɛ fini ɲini i y'a faamu i bɛ sarakati min bɔ ka da sura in kan k'o ye fini de ye i y'a faamu ale fana tugu ko i k'a kɛ fini ye min ye duloki ni kurusi ye fini fɔra a b'a woloma sisan fini min bɛ se ka komi n'i y'a kalan i y'a faamu i b'a kalan k'a kɛ duloki ni tafe ye ubiyɛn duloki ni kurusi ye ko ka sɔrɔ k'o o ni dɔw b'a kɛ bangebaga fila jiginna ka a jiginna ka bangebaga fila to fini min na dɔw b'o fini de ta k'o da ɛɛ, k'o kɛ sarakati ye baasi foyi t'a la mɛ a ko ko o fini n'i y'o kɛ k'o don denw ka sarakati bɔ sisan ka tabaraka lazi kɛ ka a kuranna aya ye ka ko n'a ye bɔn a ko o bɔlen kɔfɛ k'i bɛ woro de ɲini woro woro woro kelen kelen woro kelen kelen woro jɛman den bi duuru woro bilenman den bi duuru i y'a faamu a ko woro jɛman den bi duuru woro bilenman den bi duuru o de bɛ bɛn jumadon den ka sarakati ma a ko jumadon denw ko sarakati in bɔnen kɔfɛ ko jumadon denw yɛrɛ mɔgɔ jumɛn ye fɔlɔ a ko olu denw denw o don denw k'a masakɛw bɛ caya a maabaw bɛ caya a mana kɛ du o du kɔnɔ a ka ca ala fɛ a tɛ sa fiyewu fo ala ka dutigiya s'a ma n t'a dɔn n'i y'a faamu n'a kɛra dugu min kɔnɔ a ka ca ra ala fɛ a tɛ sa fiyewu fo ala ka mara dɔ kɔni d'a ma o du- o dugu kɔnɔ ale tɛ sa fiyewu fo ala ka ko dɔ ɲɛmɔgɔya d'a ma min bɛ hadamadenw marali ko fɔ i y'a faamu a ko o don denw fana pour que o denw ka se ka kɛ mɔgɔ barikamaw ye ka kɛ mɔgɔ hinɛbagatɔw ye nin sarakati nin de bɛ bɔ ka di o ma mɛ a mɔgɔ jamatigi fana bɛ se ka caya k'i bɛ sigi n'a ye fana k'a mɔgɔ jamatigi bɛ caya juma den. awɔ jumadon den i b'a sɔrɔ jama min b'ale bolo o sɔrɔ yɛrɛ ti k'a ra n t'a dɔn n'i y'a faamu i bɛ taa sɔrɔ bonya min bɛ k'a bolo dutigiya ni sijan kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ o fɛntigiya t'a bolo mɛ ala bɛ jama de karaba ale fana ye jumadon ye den sitigiya jumadon den sitigi ka ca a ko n'a sɔrɔla don jumadon ko a den caman bɛ yen ko a tɛ sa fiyewu fo ala k'o don o yɔrɔ marali d'a ma o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye k'a tɛ sa fiyewu fo ala ka marali d'a ma a kɛ a bɛ se ka kɛ masakɛ ye a bɛ se ka kɛ ɛɛ maralikɛla dutigi jamatigi fɛn min bɛ adamadenw hali n'a kɛra tɔn ye a kɔni ala kɔni b'o tɔntigiya ɲɛmɔgɔya d'a ma i y'a faamu a k'o don bɛ sɔrɔ jumadon de la i y'a faamu a ko don min don ko don barikama don ka di mɔgɔ min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ mɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma a ka sarakati ye min kuranɛ aya de ye tabaraka lazi ye sarakati fɔlɔfɔlɔ o ye fini ye a ko o bɔnen kɔfɛ a sabanan o de ye woro ye a ko n'i y'o kɛ o don denw na ko ala barika ra

5 50 63 bɛɛ lajɛlen ka jigin whatsapp kɔnɔ o la i dara fɛn min kama i ka se k'o sɔrɔ a ko n'an bɔra yen an bɛ se samedi donya den ma samedi don denw a ko olu ye mɔgɔ ye maa minnu adamaden cɛ ɲuman bɛ caya a don denw na kosɛbɛ samedi don samedi don den i b'a sɔrɔ ala ala kɔni b'a kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min yecogo bɛ cɛ ɲɛ hadamadenw bolo n t'a dɔn n'i y'a faamu ni den kɛmɛ wolola samedi a lajɛ dɔrɔn i ka nɔti bila i b'a sɔrɔ a don denw i b'a sɔrɔ a maa cɛ ɲuman bɛ caya ala kɔni yecogo la adamadenw bolo a filɛ cogo la adamaden filɛ cogo cɛ ɲuman na ko ala taala bɛ o d'u ma siga foyi t'o rɔ ni mɔgɔ tɛ jɛn o rɔ i y'a faamu a ko ni a, e, o don denw bɛ kɛ mɔgɔ ye maa minnu bɛ labatoli k'o yɛrɛ nikun de la kosɛbɛ ka tɛmɛ maa tɔw ka hakɛ kan maa min b'a yɛrɛ ka hakɛ de fɛ maa ti maa wɛrɛ ka droit labato a ye n t'a dɔn n'i y'a faamu e ka hakɛ ye min ye ne bɛ ban k'o d'e ma mɛ ne ka hakɛ ne b'o dɔrɔn de fɛ komi maa min don n'i n'a jɛna ko o ko ra a b'a fɛ ko ka kɛ ale ka nafa de kan mɛ ale tɛ maa wɛrɛ ka nafa hakɛ jate k'o ka ca don min o samedi donya den ko o don denw bɛ kɛ mɔgɔ ye n'a ye hɛrɛ sɔrɔ cogo o cogo fana ko n'a ma sa k'i bɛ se ka sigi n'a ye a bɛ se ka fantanya samedi donya den n'a ye fantanyalen don fana n'a fantanyalen don k'i bɛ se ka sigi n'a ye n'a ma sa en tant que n'ale ma sa i bɛ se ka sigi n'a ye k'a bɛ se ka kɛ hɛrɛtigi ye komi o don denw dolo bɛ yɛlɛma a bɛ se ka taa ni ka segin kɛ sira fila bɛɛ kan i y'a faamu a bɛ to ɲuman kan ka bali ka kɛ maa jugu ye ou bien a bɛ to maa ju- juguya kan ka tila ka kɛ ɲuman ye k'o bɛ sɔrɔ don min denw na k'o ye samedi donya denw ye i y'a faamu a ka di dɛ a ko parce que ko mun bɛ se k'o don denw sabati sisan Ɔhɔ. a ko kuranɛ aya min b'olu la wa layili iza yakisa ko o sura de bɛ sɛbɛn ka taa jigin n'i y'o sɛbɛn sisan i b'o nasi de bɔ i bɛ sɔrɔ ka sarakati min bɔ kɔgɔ kelen kelen nin kɔgɔfin kelen kelen nin i bɛ kɔgɔ de bɔ kɔgɔ ta sisan ka o da woro kan woro bilenman fana tugun i m'a ye a ko i bɛ woro bilenman den kɛmɛ woro bilenman den kɛmɛ ani woro jɛman den kɛmɛ k'i b'o fila de ɲagami ɲɔgɔn na n t'a dɔn n'i y'a faamu woro bilenman kɛmɛ woro jɛman kɛmɛ ko k'o fila ɲagami ɲɔgɔn na ka kɔgɔ kɔgɔ da o kan n'an k'a ma ko kɔgɔfin ka sɔrɔ k'o de kɛ sarakati ye ko n'o kɛra o denw bɛ se ka fisama fisamanciya sɔrɔ komi o- n'o kɛra o denw bɛ se ka ɲ- ɲɛtaga sɔrɔ u tɛ se- u tɛ u tɛ sɛgɛn fantanya na o n'a kɛra hɛrɛ mɔgɔ ye i b'a sɔrɔ a bɛ sa k'a to hɛrɛ kɔnɔ n'a sɔrɔ ni mɔgɔ lankolon don ala b'a sabati mɔgɔ ɲumanya kɔnɔ i y'a faamu bon n'o kɛra fana u bɛ mɔgɔ tɔɲɔ min kɛ ala b'a bɔ o minɛn kɔnɔ k'a kɛ maa ye maa min bɛ se ka bɔ maa tɔɲɔ kɔnɔ ka bila sira jɛlen kan n t'a dɔn n'i y'a faamu bon a ko o don denw samedi donya denw olu ka tagabolo de filɛ nin ye bon an n'an ye nin ɲininkali kɛ sisan nin nafa jumɛn bɛ yen nafaba de bɛ nin na mhm. parce que mɔgɔ o mɔgɔ k'a daminɛ semaine kɔnɔ i mana kɛ cogo o cogo e wolola don dɔ de kɔnɔ komi waati t'an permettre mhm. o de kama an ye dɔgɔkun tile wolonfila ta mhm. n'o tɛ an bɛ se ka tugu ka don a kɔnɔ to ni maa min kɛra dɔgɔkun tile wolonfila kɔfɛ tugun mɔgɔ min mana kɛ cɛ ye don ha ko lundi de ka di mardi ni lundi den den cɛman a cɛman fana tugun n bɛ se ka don fana tugun taara to k'o détailler tugun k'o ban an ka to la i y'a faamu mhm. bon n'an bɔra yen mhm. ni muso don mhm. o fana don cɛman fana den ka ni muso cɛ don ou bien ni muso don o ka den fana ka tagabolo ye jumɛn ye mais bakuruba ra baro kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ min na o de ye nin parce que mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i bɛ bɔ nin kɔnɔ e m'a ye kuranɛ aya fila bɛ dɔw la kuranɛ aya fila bɛ minnu na i bɛ taa sɔrɔ n'a kɛra cɛ ye kuranɛ aya min fana b'a la i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ taa dɔɔnin na i y'a faamu bon o de kama kuranɛ aya ninnu kelen o kelen a n'a nafa don dɔw bɛ kuranɛ aya kelen b'olu la mais kɛrɛnkɛrɛnya ma waati position kama ni ala sɔnna don nataw kɔnɔ an bɛna baro fana kɛrɛnkɛrɛn sigi o kama ni den min bangera fana tugun ka bɛn nin don ma cɛ don a ka ɲɛnamaya tagabolo ye jumɛn ye tugun bon muso don a tɔgɔ jumɛn kan ka da a ra a ka ɲɛnamaya taabolo ye jumɛn ye ni ala sɔnn'a ma n bɛ tila ka don nin fana to k'o fana bɛɛ walawala an lamɛnbagaw ni ala ye sigi wɛrɛ yira an na mais nin don bɛɛ don si man go ni walahi a bɛɛ ka di parce que n'i y'a ye n bɛ ka min fɔ i ɲɛna saraka de kuma la sɔnna kosɔn saraka de b'a la saraka bɛ dɔw la siga foyi t'a la dɔw bɛ yen olu bangeli ka se ka si sɔrɔ saraka in de b'o kɛ i bɛ taa sɔrɔ saraka dɔ bɔli b'a si janya saraka dɔ bɔli b'a ka ɲɛnamaya basigi kuranɛ aya dɔ bɔli bɛ se k'a tigi si janya kuranɛ aya dɔ bɔli bɛ se k'a tigi basigi parce que i b'a sɔrɔ adamaden n'a kɛra kasaramɔgɔ ye kasara ko dɔ bɛ ale bɛna taa don o de la a bɛ to o de la a bɛ sa k'a sɔrɔ a si dolo min b'ale la misaliya sa ale ka ɲɛnamaya bɛ taa tiɲɛ ka kɔn ye bon n'o kɛra ɔ ee mamadi ka sa siri sa waati ma se mamadi n bɛna kuma min d'i ma adamaden bɛɛ mun kama ni mɔgɔ banana i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i y'a faamu n ko dɔgɔtɔrɔ bɛ fura dɔ de kɛ i ra k'i dépanner ka taa ka se waati dɔ ma mais ni i panna ka to so sanfɛ k'i pan ka cun k'i ban ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka t'i kolo tugundaw fara ɲɔgɔn kan e min mana bɔ a la mɔgɔ b'o f'i ye wa adamadenya bɛ komi nin cogoya lɔnni ye fɛn dɔ de ye lɔnni nana hadamaden yɛrɛ dilanni de kama ka sɔrɔ ka ala sɔrɔ o ra ni hadamaden n'i bɛ lɔnni ɲini lɔnni nafama ɲini lɔnni nafama b'a tigi nafa ka maa wɛrɛ nafa i y'a faamu o la nin dɔnni minnu filɛ nin ye sisan don nataw kɔnɔ ni ala ye sigi wɛrɛ yira n na i ye baro min fana datigɛ tan n ma ɲinɛ a kɔ mais ni ala ye sigi wɛrɛ yira n na n bɛna baro kɛrɛnkɛrɛnnen sigi o kan fana i y'a faamu i bɛ adamadenya bɔ minɛn wɛrɛ min kɔnɔ sisan kumalasira kosɔn ni mɔgɔ min ye nin wolodon kibaruya ninnu sɔrɔ dɔgɔkun tile wolonfila kɔ sɔrɔ n'a ye ja jibirila wele n'a ye ja kana ne wele mais k'i ka ɲɛnamaya bɔ nin kɔnɔ dɔrɔn a banna i y'a faamu a ka ca ala fɛ ni e kan ka sɛgɛ kɛmɛ kɛ ala taala kɔni bɛ bi kɔnɔntɔn ni duuru bɔ a ra i bɛ se ka ɲɛnɛ ni maa min y'a ka wolodon dilan n'e kan ka tɔɔrɔ kɛmɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ bi kɔnɔntɔn ani duuru bɛɛ bɛ bɔ yen parce que dɔw bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ jinɛ sitana de bɛ tugu olu kɔ n'u bɛ ka ɲɛnamaya kɛ dɔw bɛ jinɛ ɲuman bɛ tugu kɔ dɔw bɛ sitana de yɛrɛ de bɛ tugu olu kɔ mais dɔw bɛ adamaden jugu yɛrɛ de bɛna don o ra k'u ka ɲɛnamaya tiɲɛ mais n'i ye ninnu sɔrɔ ka ban ala barika ra ala b'i ka maaya sabati ka bɔ nin sira jugu minnu kan ka na nin sira o sira fɛ ala b'i bɔ o kɔnɔ ala sago jama sago a faamuna an b'a fɔ ka daminɛ dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

ni maa min kɛra cɛ ye i bɛ taa sɔrɔ tuguni dɔw bɛ jiri bɛ kɛ dɔw la don wo- don tile wolonfila fana kɔnɔ o don fana n bɛna don o fana na k'o détailler mais dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ jiri t'olu la n b'o fana bɛɛ détailler mais n'i ye tɛgɛ lajɛ komi kuma lasɔrɔ kosɔn n'i b'a fɛ k'a bɛɛ détailler i ma sɔrɔ ni maa min ma se k'a ɲɛnamaya taabolo faamuya dɔrɔn i ala barika ra tɛmɛ i ka na i tɛgɛ lajɛ dɔrɔn a banna n b'a bɛɛ f'i ye ka taa ban parce que dɔw bɛ u t'u wolodon dɔn o b'a fɔ ko n ye tarata ye k'a sɔrɔ n'i y'a tɛgɛ lajɛ i bɛ taa sɔrɔ alamisa dolo de b'olu la est ce que i kuma faamu dɔ bɛna fɔ ye sa k'ale ye karamɔgɔ mais ne y'o dɔn mun na dɔnni de b'o jira dɔ bɛna fɔ yen na sa ko karamɔgɔ ne ye samedi don eh, don ta ye mais e b'o lajɛ i bɛ taa sɔrɔ tɛnɛndon den don ou bien dɔ bɛna k'ale ye tɛnɛndon den i bɛ taa sɔrɔ tarata ou bien alamisa dolo de b'o la o de kama ni maa min ye tɛgɛ lajɛ i bɛ se ka nafa caman sɔrɔ mais ni maa min ye ka wolodon dolo dɔn ka ban a ma se hali n'i ka na ne fɛ i y'a faamu ala sago jama sago mm-hmm. ni maa min fɛ i ka wolodon ka dilan ka mm-hmm. bɛɛ lajɛlen ka taa whatsapp kɔnɔ n'ala ka jɛ inshallah 52 63 n'ala sɔnna ni ɲininkali wɛrɛ bɛ yen an bɛ se k'a don baro wɛrɛ kɔnɔ don nataw kɔnɔ an bɛna baro wɛrɛ sigi nin fana kan tugun pour que an lamɛnbagaw bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ a dabɔkun ye pour que lamɛnbagaw de ka nafa sɔrɔ i y'a faamu k'a dɔn lɔnni yɛrɛ ye dilanni de ye lɔnni tɛ tiɲɛni ye quoi n'i y'a mɛn don nin baro kɔnɔ a dabɔkun ye adamaden yɛrɛ ka se ka dilan ni adamadenya ye mɔgɔ caman bɛ yen bi denw bɛ ka bangebagaw kɛɲɛ i bɛ ko dɔ ye bi i b'a fɔ ko karisa yɛrɛ sɔnna ka nin kɛ wa a y'a kɛ cogo di

Eh, alhamdulillah rabbil alamin eh, an bɛ ala fo ka barika da ala ye mamadi dɔnni nana dilanni de kama alhamdulillah n'i ko nafolo ala deli bɛ nafolo baara n b'a fɔ alhamdulillah ala y'a dɔnniya dɔ di yan ala y'a dɔnniya min di yan fana ne ma kɔn k'a fɔ jama ma a bɛ tan dɛ ne ye n ta kɛ n yɛrɛ de ye fɔlɔ k'a tiɲɛ sɔrɔ ka sɔrɔ k'a fɔ alhamdulillah a ye na tiɲɛ bi yan maa o maa bɛ ne dɔn i bɛ n ka lahala dɔn i y'a faamu alhamdulillah rabbil alamin mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'i mako bɛ nafolo baara sira de fɛ o siraw ye olu tɛ na n tɛna olu detaye kɛra mais n kɔni bɛ min fɔ maaw ɲɛna n'i y'a dɔn k'i bɛ ji ɲuman sɔrɔ k'a min ji nɔgɔ min kun tɛ mɔgɔ caman de fililen don u bɛ taa baara jugu kɛ nafolo nɔfɛ nafolo sɔrɔlen kɔfɛ u bɛ tila ka nimisa nafolo bɛ sɔrɔ ka miliyari caman sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ i ma sunyanni kɛ i ma mɔgɔ faga i ma nangarabaya kɛ i y'a faamu o ye jumɛn ye ala deli de b'a las'i ma adamadenw bɛ ala de ka mara kɔnɔ adamadenw bɛ fɛn o fɛn dilan o bɛɛ bɛ ala de ka mara kɔnɔ n'ala ye fɛn min di jɔn de bɛ se ka ban o ma e k'o fɔ ta o de kama nafolo ala deli sira minnu bɛ ne bolo a sira ka ca mais ni maa min b'a mako b'ale la n'i ye n ta direct la n bɛ se k'o detaye n'i b'a dɔn i bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ parce que ale baara sira dɔw bɛ yen o ye kalo kelen baaraw ye baara sira dɔw bɛ yen o ye tile bi naaniw ye baara sira dɔw bɛ yen o ye kalo saba ye baara sira wɛrɛ bɛ yen o ye kalo wɔɔrɔ ye a baara sira dɔw bɛ yen o ye san kelen ye i y'a faamuya ba a bɛɛ ye nafoloko ala deli siraw de ye mais a detayema ye cogo jumɛn n bɛna a detaye mɔgɔ ye cogo di pour que o ka se k'a faamuya fo e ni ne yɛrɛ ka kuma ni ni kumana n b'a ɲɛfɔ n'i y'a dɔn e fanga bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ mais n ka nafolo baara min filɛ n bɛ k'a fɔ nin i bɛ se ka sun i bɛ se ka heji i bɛ se ka jaka bɔ i bɛ se ka ɲumanya kɛ ni juguman min k'o y'i ni ala cɛ ra mais nafolo baara nin t'i bila kojugu kɛli la k'o lafɔ bɛɛ ye k'a fɔ ko i bɛ jurumu de sɔrɔ ni ne ka nafolo baara ye ne tɛ o ra n t'a dɔn n'i y'a faamuya quoi alhamdulillah rabbil alamin ne y'a kɛ n yɛrɛ ye k'a nafa sɔrɔ n bɛ ala fo ka barika da ala ye ala ni ce ne y'a kɛ n yɛrɛ ye k'a nafa sɔrɔ k'a sɔrɔ ne ma tɛmɛ sira jugu kan o de kama mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka nafolo sɔrɔ sira ɲuman kan ala deli ala k'a ɲɛ kɛ n na n bɛ don d'i ma sani o don cɛ i ka sɔrɔ bɛ kɛ ka kunko ɲɛ ne jibirila kulubali kan alihamudulila rabi alamin hali sisan e yɛrɛ nana i ye dunanw sigi sigilen sɔrɔ sanfɛ a si ni si tɛ jamana kelen mɔgɔ ye mɛ mun de nana n'u ye ne bɛ n ka baara na mɛnna mun de nana n'u ye mɔgɔ caman de bɛ yen e b'a mako bɛ ɲɛ bi i b'a fɔ dɔ ye o fana bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛ ye nin mako bɛ ɲɛ bi o fana b'a fɔ dɔ ye o bɛ na ni mɔgɔ a si ni si tɛ jamana kelen yɛrɛ mɔgɔ ye mɛ n'i y'a ye jaa mɔgɔ bɛ avion ta ka na u bɛ u bɛ mobili ta ka na ko n nana nafolo baara la i fɛ karisa de y'a fɔ n ɲɛna parce que y'a tiɲɛ sɔrɔ dɔ de bolo alihamudulilayi u nisɔndiyara n'o ta ye o tigi ka danaya kama u bɛ wuli ka avion ta ka na ne sɛgɛrɛ maa caman b'a baara kɛ fana k'a sɔrɔ u ma n ye est ce que kuma faamu o la maa o maa bɛ k'i mako bɛ garisigɛ de la

an lajɛbaga bɛɛ fo komi waati koron kama an tɛ se ka don n ka baara bɛɛ kɔnɔ maa o maa bɛ ko mako dɔ b'i la n'i y'a ɲɛfɔ n ɲɛna komi i yɛrɛ n'a fɔ cogo min na papiye ko baara ko denko furuko taamasira ko kalanko n'i ye n ɲininka min na ni min ka dɔnniya bɛ n na ala barika la n b'o fɔ i ye ni min dɔnniya tɛ n na n b'a fɔ alihamudulila nin dɔnniya tɛ n na i bɛ se ka maa wɛrɛ ɲini mɛ o la an bɛ foli lase an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma ka kɛrɛnkɛrɛnya ma ka dugawu kɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen maa minnu ye jibirila kulubali kanu minnu bɛ foli kɛ n na waati bɛɛ lajɛlen na n ye minnu ye n ma minnu ye ani n ka kumakan mana se minnu b'a cɛrin ka taa yɔrɔ wɛrɛw la pour que maaw ka se k'u yɛrɛ nafa n'a ye an bɛ bɛɛ lajɛlen kelen kelen fo ala k'an bɛn waati wɛrɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ alahuma sali ala seyidina muhamadi